uthenga opita kwa amayi kaliati mamembala onse a utm aku family kwa anthu amene anamwalira pa ngozi ya ndege komanso ku family ya achilima uthenganso umene ukupita kwa onse amalawi okonda dziko lawo ndakutengerani uthenga wokoma kwambiri mamawa uno mulungu wandituma kunena kuti akuti iyi si nthawi yokuti muzidandaula because he is about to say something china chilichonse chikamachitika pa dziko lapansi whether cha negative kapena positive chimachitika chifukwa cha chifukwa nkutheka kuti ena ake samadziwa kunena kuti zenje lomukumbiramo wina umakhonza kugweramo wekha ndipo nthawi zambiri zenje limeneli umagweramo wekha munthu ukamapanga chiwembu chofuna kupweteka anthu ena Usamaone ngati mwina Mulungu sakukuona. China chilichonse Mulungu amakhala kuti anachiziwa kale kale ife tisakudziwa. Choncho inu a utm uthenga wanu ndi uwu makamakanso inu a Malawi akufuna kwabwino. Akunena kuti munyadire kwambiri ndi kumangidwa kwa amayi Kaliati. Mulungutu ndi amene wandituma pakati pa usiku kuti ndikulankhuleni kunena kuti god is about to say something ndipo kwa amene mmakhulupirira kuti inudi ndinu mabhiliva enieni tapitani ku khoti kuja muone mapikicha komanso kwa amene munapitako ku khoti kozulo mundikhulupirira kuti zimene ndikunenazi ndi zoona kumene kujatu kunabwera saulosi chilima koma ambiri amene mmaona mmaso mwanu amene simmaona bwinobwino mmaso mwanu mu uzimu mukoza kuona ngati izi ndi chamba mukoza kuona ngati ine ndiku- ndasala pang'ono kupenga misala kapena madrama andifikapo koma kwa amene muli ndi maso auzimu mukundikhulupirira kunena kuti amene ujayo anamangidwa uja mayi kaliyati uja wamangidwa zulo uja kumene kujako kunachitika zinthu zazikulu kwambiri ndipo saulosi anali konkuja kuteroko mulungu akufuna atilankhule ife amalawi kuzera ku arrest imeneyi ya amayi kaliati koma mwina ambiri simukuziwa choncho mulungu wandituma kuti ndikuwuzeni kunena kuti be easy be easy chachikulu chimene chikufuna kuchitikacho chasala pang'ono kuti amalawi muchiziwe kwa iwowo amene amachita pulani arrest imene amaona ngati ni madolo koma sanadziwe kunena kuti mu- ndi mulungu amene wapangisa kuti ammange mayiyo chifukwa mukauonanso mulandu uja ndi mulandutu woopsa umene amuchita tchaji uja koma mukauyang'anisisa kwambiri muona kuti mulandu umene ujawo amalawi sanayenere kutuluka chonchija amalawi anayenera kuti akhumudwe atamva tchaji shiti ijayo koma anthu anatuluka moopsa kwambiri kutero kuja amene uja ni mulungu akufuna akulankhuleni inu a utm muziwe chilungamo chilungamo muchiziwatu posachedwa pompano kodi kuti mulungutu ndi wazatheka bwanji mulungu si chisiru mulungu ndi woopsa kwambiri chifukwa chake dzulo lomwe lija anthu ena ake anapita ndikukakhala pa emergency meeting ndikupitanso kawiri ndikukajambula kawiri pa drawing board wayamba kudabwa nazo kuti kodi zikuchitikazi zikuchitikadi m'malawi mo muno choncho ndimafuna ndikupempheni amayi kaliyati kumene muliko ndikupempheni akambala chifukwa inu ndi amene mwakhala kumeneko mukusunga chipani ngati wamkulu ndikupempheni nonse anjawala a fredokiss ndikupempheni nonse amayi makuta ndikupempheni nonse amene muli akuluakulu abanda kunena kuti nthawi yodandaula inatha ndipo akunena kuti musadandaule Nthawi zina pali maliro ena pa banja anthu amauzidwa kunena kuti wamwalirayi akunena kuti musalire. Inenso ndikupempheni nonse a utm. Ndikupempheni a Malawi nonse konse muliko kunena kuti kumangidwa kwa Mai Kaliati nyadiranakoni kwambiri. Munyadire mumve kukoma mumtimamo chifukwa chachikulu chili chatsala pang'ono kuti chichitike ndipo chatsala pang'ono kuti chibwere pa mbalambanda koma inu kumene kujako kukhoti kuja simunathe kuona kuti amene uja ndi chilima anabwera uja anthu amalawi tiyeni tizipemphera tiyeni tizipemphera tizimukhulupirira mulungu tizimukhulupirira allah sapoti imene inabwera ija ndikufuna ndikuthokozeni amalawi sapoti imene ija sikuti munangobwera kuzangopereka sapoti wamba ayi koma mulungu anakutumani kuti tabwerani kukhoti mukamuone chilima koma ambiri chilima simunamuone ine ndinamuonatu ine ndinamuonatu saulosi ndinaonatu anthu aja akuchikangawa aja ambiri anabwera pompaja tithokoze kwambiri ndipo kwa kuchokera lero akuti muzipemphera kwambiri chifukwa chachikulucho chimene chikuyenera kuchitikacho chasala pang'ono ena ankaona ngati akufuna ati amulange mayi kaliyati osadziwa kuti akuzilanga okha lero decision yanu imene mwa- mwa- mwakambirana usiku ija musayisinthe iyayi ameneyodi mummangedi tammangeni inu mwana wakumulanjeyo wakwankandoyo mummange patakhalanso kuti mune mukufunanso anthu ena kuti muwamange inenso ndili ready chifukwa ine ndidzadziwa chimene ndikumangiridwa ndipo patakhalanso pulani ina monga mmene mwayikonzera chifukwa pali mapulani ambiri amene mwakonza okhuzananso ndi ineyo boni kalindo kumbali yophedwayi ine ndiye ndili ready tu kwambiri ndipo ndikunyadira ndikukudikirani koopsa kunena kuti anthu anu amene mwaakonza awowo mwaatuma awowo kuti ati athane ndi boni kalindo mukungozitayisa nthawi ine ndine woopsa kwambiri ndikufuna ndikuchenjezeni kunena kuti mapulani anu amene mwakonza ochita target anthu ena andale ochita target ma activist including me ine ndekha mundisamale chifukwa wina apita nane ndipo ukamabwera iweyo amene watumidwa iweyo kaya uzakhala ndi mfuti kaya suzakhala ndi mfuti kaya ukufuna tilowe pansi ine ndili rede kwambiri ndipo ndikukukonzekerani kuti ndikumane nanu siku limene muzanyamuka ndizakhala kuti ineyo amanda anga amayi anga katole kwanjeza andiuza kale china chilichonse atikisi katole alafuledi katole andituma kale andiuza kale china chilichonse kuphatikizapo chewiniko ndiye ndikufuna ndikuuze do not touch the anointed do not try to touch the anointed muyaluka ndi chifukwa chake mukakafunsa akuluakulu akwanu akakuwuzani kuti kuli mwambi wina wache onena kuti uma, nthawi zina munthu umakhonza kuyaluka ndi mwana wakukhonde zimene zikuchitika mu ziko muno mulungu akufuna asuke ziko la malawi mavuto amene amalawi mukukumana nawo akuti musadandaule inu tu mmalawi muno mukuchitika zinthu tamuyang'aneni loya uja kamangira ujayo muyang'ane zimene akulankhula sikuti akungolankhulatu loya ujatu amene ujayo amene akumutuma ndi mulungu ndipo tithokoze kwambiri kunena kuti kumalawi kunoko kuli ma magistrate kuli majaji amene ali ndi welfare ya ziko lino amene amafuna chilungamo chiziyenda ngati mazi tikuthokozeni inuyo majaji ma, ma magistrate amene mulungu wakutumani kuti muombole ziko ili chifukwatu si onse onse amene amachedwa ma apples amakhala oyipa pali ma apples ena amene amakhala abwino kumalidya apple lija lowawa koma kulidyanso lina lokoma kwambiri choncho mulungu is about to clean this country ndipo wina wache kaya afune asafune koma ulendo wache wakwana ndipo umene wakwana palibenso kubwerera mulungu andituma kuti ndikuthokozeni amalawi nonse chifukwa cha sapoti imene mwapereka zulo ku khoti pamene mai kaliati amapasidwa belo zimene zijazo akuti mukamaziona chonchija musamangoziona chonchija koma muziyang'anire kumbali ya uzimu muziyang'anire kwa allah muziyang'anire kwa mulungu mulungu is about to say something mulungu ati amalikonda ziko ili ndipo zimene ziti zichitike 2025 amalawi ambiri muzadabwa tangopitani mukalembese ndipo tikuziwa kuti kwapangidwa plani ina kunena kuti ma issues onse amene achokera ku court onena kuti anthu azikalembesa ati sakufuna kuachita adresi uh, mu phase imeneyi akufuna achite adresi mu phase number 2 chifukwa akuti phase imeneyo izakhala kuti uh, akulembesano madera ati akwawo choncho ambiri amene inuyo mukupita mmasentazi kuti mukalembese ngati sakulembani musadandaule inu tangotengani foni yanu muyimbe kwa the dc kundiyimbira ine kumuyimbira mtanyiwa kumuyimbira wa bakili muluzi mupereke zina lanu senta yanu ndipo mumuchite quote ameneyoyo wapa senta apoyo kuti wamkulu akuyang'anira pa centerpo ndi ndani headmaster wapamenepo ndi ndani ngatinso pali wapolisi wina wache mumuyang'ane pa mtima pachepo mutenge zina lache zonsezo muzilembe ndiye muzitumize kwa ifeyo chifukwa zikapitirira akufuna kuti nanga pakali pano pa phase ya uh, second week yayamba komano anthu ambiri akubwerera anthu ofuna kuti akachotse nkhandweyo akubwerera sakulembesa ndiye akunena kuti uh, mulungu akundiwuza ine kunena kuti musadandaule konse chifukwa mu Central Region Central Region muzachitika zinthu zimene anthu sazazikhulupirira pamene iwe ukupita kuti ukabe nthawi zina umakabedwa umapezeka kuti walowa nyumba yosilika malo moti ukabe umangoyamba kugona zimene zizachitike ku Central Region kunoko anthu a Central Region amene akunenedwa kuti ndi a Central Region-wo ndi amene ati azamusinge wina pakhosi ndipo siuzakhulupirira Boni Kalindo. the DC. Mwana woopsa kwambiri. The most deadly and dangerous child from Njeza village. Tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.